An bɛ lamɛnbaa cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo minnu tulo bɛ arajo bɛnde kunkan na ni waati in na sikaso kɔnɔ ani sikaso kɔ kan jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka tulomajɔli la arajo bɛnde kunkan fɛ nin ye an ka waati selen ye waati min ni an bi mɔgɔ haminankow ɲɛfɔ u ye kɛnɛ in a sigira k'a tɔgɔ don hami kɛnɛ kɛnɛ in ayiwa a bɛ arajo bɛnde la a bɛ san caman bɔ a daminɛna ni araba de ye ayiwa i b'a dɔn ni ko n'a wasara wajibi don ni jiri bɛ bonya a bolofara bɛ caya ayiwa arajo bɛnde mɔgɔw u nana alamisa fara a kan o la hami kɛnɛ ye kɛnɛ ye min adamaden ka kan ka wele kɛ a la nɛgɛjuru sira fɛ ka i hamina fɔ ayiwa dɔnnibaaw b'i jaabi n'u ka dɔnni bɛrɛ ye sabu maa kelen t'a bɛɛ dɔn o tuma hami ala y'a kɛ kɛnɛ in sigila kɛnɛ in yɛlɛmana ka kɛ siko kɛnɛ ye sabu siko fana ye adamaden haminanko dɔ ye maa bɛ da i bɛ sinɔgɔ o kuma tumana min na n'i sunɔgɔla maana dɔw bɛ na i ma dɔnnibaaw y'a jira k'a fɔ adamaden mɛlɛkɛ fila b'i nɔfɛ a ka da a la ko mɛlɛkɛw ka ca nka fila bɛ adamaden nɔfɛ i sen ta o ta olu de b'i kɛrɛfɛ k'i lakana ɔ dɔnnibaaw de ko o ma ko janin kegun ani ja naloman ɔ sunɔgɔ tuma na sa janin kegun de bɛ bɔ i la sabu ni janin kegun b'i la i tɛ se ka sunɔgɔ ale bɔbaliya bɛ na ni sunɔgɔbaliyabana ye i ɲɛ bɛ jɔ ka to hakili bɛ ja ka lɔ ɔ ale ka baara de b'a to hakili bɛ nalon o kuma mɔgɔ bɛ sunɔgɔ walima mɔgɔ fari bɛ faga i bɛ haalo ayiwa i bɛ kɔmanse ka hakili bɛ bɔ diɲɛ ko bɛɛ la i bɛ kɔmanse ka nalon ɔ o nalon de kɔnɔ sunɔgɔ bɛ na ɔ ala ye adamaden da ko mɛlɛkɛ fila tugu i kɔ n'o tɛ mɛlɛkɛ dɔnnibaa ma bɛn a hakɛ kan ɔ nka dansigi kɛra jateminɛ na ka waatiw cɛ bɔ ka kɛɲɛ ni bi wolonwula ni fila de ye o bi wolonwula ni fila bɛ fara naani kumaba naani kan n'o ye jitigi ni fiɲɛtigi tasumatigi ni bɔgɔtigi n'i y'o fara bi wolonwula ni fila kan o bɛ bɛn bi wolonwula ani wɔɔrɔ ma o tuma olu bɛ ala ka yamaru kɔnɔ olu tɛ maa kelen nɔfɛ olu bɛ yaala waati ka baara ni min ka tuma banna ale b'i laɲɔ o tuma dɔ bɛ na ɔ baara ninnu kɛwale minnu bɛ dugukolo sanfɛ dɔnnibaaw ye minnu sɛgɛsɛgɛ ka faamu k'a fɔ ɲuman ni juguman wajibi don o ɲuman ni juguman ninnu fana tilalen bɛ mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ o mɛlɛkɛ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ olu de bɛ baara ninnu kɛ nka yamaruya dira mɛlɛkɛ kumaba naani ma n'olu ye sigida tigiw ye o kɛra jitigi fiɲɛtigi tasumatigi ani bɔgɔtigi o bɛ bɛn kɔrɔn ni tilebe kɛɲɛka ani baba ma o tuma ninnu de bɛ yamaruyaw di jitigi ka baarakɛlaw bɛ baara kɛ ni ji ye a ɲɛ ɲuman a n'a ɲɛ jugu sabu a b'a dɔn ji jugu bɛ yen ji ɲuman bɛ yen o tuma tasumatigi ale ka mɔgɔw bɛ baara kɛ ni tasuma ye a ɲɛ jugu a n'a ɲɛ ɲuman bawo a b'a dɔn tasuma ɲuman bɛ yen tasuma juguman bɛ yen o tuma bɔgɔtigi ale ka mɛlɛkɛw ale ka baarakɛlaw bɛ baara kɛ ni bɔgɔ ye ɲɛ ɲuman ani ɲɛ jugu sabu a b'a kala ma ko bɔgɔ ɲuman bɛ yen bɔgɔ jugu bɛ yen o tuma fiɲɛtigi ale ka mɛlɛkɛw bɛ baara kɛ ni ale ka fiɲɛ ye ɲɛ fila kan ɲuman ani juguman sabu a b'a kala ma fiɲɛ ɲuman bɛ yen fiɲɛ jugu bɛ yen ɔ ni nin faamuna tuma min na o mɛlɛkɛw waatiw de tila tilalen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ waati fitinin na fo ka taa bila kumaba la o tuma hali ni e ka niyɔrɔ bɛnna segɔni ma i bɛ o waati de baara diɲɛ kunna o mana dafa dɔrɔn i bɛ bɔ yen ni kalo de kalifala i ma fo kalo ka sa e de bɛ waati mara nka tɔw bi na e ka yamaruya kɔnɔ ka minitiw ka ɛriw ni dɔgɔkunw ni donw mara e ka kalo kɔnɔ ɔ o cogo kelen na hali ni san de kalifalen bɛ e ma e de bɛ kɛ san kuntigi ye yamaruya bɛ e de bolo k'a fɔ karisa e ka na karisa e ka jɔ fɔlɔ o kuma o yamaruya min b'ale bolo nka o t'a bali tɔw b'u ka baara kɛ segɔniw ni minitiw ni ɛriw donw ni dɔgɔkunw ani kalow la kamasɔrɔ san tigi o dɔlen don ɔ ni san kelen dafara mara bi yɛlɛma maa wɛrɛ bolo ɔ olu ka sariya ye nin cogo de ye o sariya kelen de gwɛngwɛnna ka na ka na don adamadenya kɔnɔ ni democratie nasira ye k'a fɔ fanga tɛ bɛɛ bulonda kelen na fanga tɛ bɛɛ maa kelen bolo ɔ mara kɔni mana kɛ cogo o cogo fo mara ka to ka falen falen o yɛrɛ de ye ala ka sariya ye sabu ala ye waatiw tila mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka waatiw bɔ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ bɛ taa dɔ bɛ segin ka na ɔ komi anw bɛ sa anw ma dan ka kɛ badabada ye o y'a to anw ta ni olu ta tɛ se ka kɛ kelen ye sabu an ka kalanw kɔnɔ an ma mɛlɛkɛw si hakɛ dɔn dɔnnibaa ma kuma o kan ɔ n'i ye anw ɲininka dolokaramɔgɔw ayiwa mɛlɛkɛw bɛ balo waati de nɔfɛ ni waati ma ban mɛlɛkɛw tɛna ban ɔ u ka saya dɔnni ma boli o kan o la olu ka mara bɛɛ ye tɛ kuda ye ɔ nka ni kelen o ni kelen bi don mɔgɔ la i bɛ t'a sɔrɔ mɛlɛkɛ fila bɛ tugu i kɔ dɔnnibaaw ko janin kegun ani ja naloma ɔ olu ni ala bɛ waati kalifa minnu ma ka baara kɛ olu ka baaraw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sabu ninnu ye garidi kɔɔriw de ye ni min dira adamaden ma k'ale kɔlɔsi sabu dɔnni b'a fɔ an ye ni o ni ni tɛ tiɲɛ mɔgɔ de bɛ sa nka e ni tɛ sa o kɔrɔ ye kabi ala ye diɲɛ da ni minnu donna adamadenw la o ni kelenw de bɛ yen hali bi ɔ n'i ma o faamu i b'a jateminɛ kabini anw bɛnbakɛw tile la bimirikisɛ min danna olu tile la n'u y'o dun k'o kɛ to ye k'o dun hali bi o bimiri kelen de filɛ anw bolo ka tobi k'a dun sabu ala ye adamadenya sɛmɛ suman na o de la dɔnnibaaw b'a fɔ ko bato fɛn fɔlɔ k'o ye suman ye dadɔnbali tɛ ala dɔn tuma dɔ la yɛrɛ a t'a mansa dɔn nka ni kɔngɔ y'a sɔrɔ a bɛ suman dɔn a bɛ ji dɔn ɔ bato fɛn fɔlɔw kɛra olu de ye o de kelen kama maakɔrɔba fɔlɔw tun bɛ jidaw de bato ko ala bi yen ji de kɔnɔ u bɛ suman bato o kuma suman min ni o ye i b'a kisɛ dan a bɛ bugu ka kɛ kisɛ caman ye walasa i ka si bɔ a la ka bila adamadenya ni fana bɛ o cogo la c'est-à-dire dafɛnw ni bɛ o cogo kelen de la jabaru masa bolo o de la a bɛ fɔ ko denw bɛ ye cɛ soro la u bɛ da ba dɛbɛ kɔnɔ o kuma o bɛ komi cɛ de kɛra si ye ka muso kɛ foro ye kisɛ bɛ dan foro de la nka si bɛ mara ayiwa ka samiya wɛrɛ de kɔnɔ walasa k'a dan foro la o kuma si mara yɔrɔ ye cɛ ye kisɛw o si in dan yɔrɔ ye muso ye o de y'a to i b'a faamu nin yɔrɔ la k'a fɔ kabi ala ye diɲɛ da a ye ni hakɛ min la ka bila dugukolo sanfɛ ɲɛnamaya kama ayiwa o kisɛ ninnu a ma dɔ dilan bele kisɛ ninnu de b'u yɛrɛ bugu hali n'a y'a sɔrɔ bi mɔgɔ ka ca ni kunun mɔgɔ ye o ye buguli de ye sabu i bɛ taa ni sumankisɛ min ye i ka foro la i mana segin n'o ɲɔgɔn ye sɔmiya ma diya o kuma e bɛ se ka i ka ɲɔsi ta k'a da bilakoro kun ka taa i ka foro la a b'o dan o jigitɔ so ni mɔbili tɛ ni wotoro tɛ ni mansimanfɛn dɔ tɛ walima a jama ma fara ɲɔgɔn kan k'a doni mɔgɔ kelen tɛ s'a kɔrɔ ɔ o b'a jira i la k'a fɔ buguli a taamasiyɛn bɛ faamu ni sumankisɛw ye adamadenya bɛ cogo min na n'o tɛ ni fila tɛ dilan o de kosɔn ala ye ni o ni don adamaden la a bɛ garde corps fila bila a nɔfɛ min b'a lahinɛ min b'a lakɔlɔsi min b'a la lafiya o de la sinɔgɔ kɛra nɛɛma ye ka na adamaden ma ja naloma kosɔn tumana min na ni e sinɔgɔla jani kegu de bi bɔ i la i t'i kalama bele i ti foyi kalama ayiwa k'a fɔ i bɛ se ka o kɛ walima k'o ye k'o mara hakili la hakili bɛ baara bila pewu sabu jani kegu bɔra i kɔrɔ ale taara ala ka yamaru kɔnɔ ala yɛrɛ fɛ yen a b'a faamu cogo min o kuma walew de bɛ yira o jani kegu la ɔ komi ale de ye e ka carte mémoire ye n'ale bɔra i la kaban e yɛrɛ tɛ foyi kala ma tugun ale de bɛ taa renseignements kɛ sisan ka segin ka na ka na don e la a k'a dɔn ala ka teli ni danfɛn bɛɛ ye ne t'o fɔ aw ye bele a y'o mɛn ko caman kɛ o kuma i bɛ se k'a to mɔgɔ bɛ sinɔgɔ o b'a sɔrɔ a jani kegu bɛ fɔ makan jamana kan aw b'a faamu cogo min walima jamana janw na min bɛ kilomɛtɛrɛ baw bɔ nka segɔni kelen n'i taara magatigi farikolo la dɔrɔn o segɔni kɔnɔ jani kegu bɛ mm, segin ka na sigi a kɔrɔ segɔni cɛrisi ka dɔgɔ o b'a sɔrɔ a nana ɔ tumana dɔ la n'i y'a ye hakilitigi mɔgɔ o mɔgɔ hakili ka bon n'a bɛ baara kɛ ni hakili ye kosɛbɛ walima min hakili dilatɔ don n'o ye denmisɛnninw ye minnu ta bɛ ka don la dɔɔnin dɔɔnin ka na ka sin k'a sinɔgɔtɔ to ka tɛgɛ bari a la k'a jatigɛ a jatigɛtɔ ka kunun o bɛ hakili bana bila adamaden la i ka latigɛ kɔnɔ n'a bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba la i kɔrɔtɔ bɛ toromatize i hakili bɛ ɲaami n'a kɛko cayala kɔni n'a b'a k'a den na fana k'a to sinɔgɔ la ka sin ka na tɛgɛ bari a la ten wuli ka tɛmɛ nin kɛ tan dɛ ka pɛrɛn a kunna ɔ nin fɛn o fɛn bɛ ka fɔ tan n'a kɛra k'a sɔrɔ jani kegu yɔrɔ ka jan i bɛ sigo dɔ kɔnɔ jani kegu bɛ k'o filime o kuma kow bɛ ɲaami tuma dɔ la teliya ye ala ta ye nka a natɔ bɛ se ka na nacogo la min tɛ kun e yɛrɛ ka sɛrivo la n'o ye e ka kunsɛmɛ ye n'o y'ale ka hakilinafɛnw marayɔrɔ ye a doncogo tɛ ɲɛ walima a sigicogo tɛ ɲɛ walima a nana teliyala kojugu ka n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw bɛ cogo dɔ la ka jigin o kan a bɛ na ni ɲagamili ye o kuma n'i bɛ adamaden kunun i bɛ maga a la o kuma ka sɔrɔ k'a bugɔ bugɔ o kuma n'i y'i farikolo da a kan hali ni fini b'a la n'i y'i bolo da a kan jani kegu bɛ na o kuma n'i sɔrɔla k'a yuguyugu baara bɛ ɲɛ o cogo de la o de la mɔgɔ man kan ka bala ka kunun ni jagoya ye o de b'a to a b'a ye adamaden dɔw bɛ yen n'i ye mankanba ci a kunna dɔrɔn a ja bɛ tigɛ sinɔgɔ de ko don n'a bɛ sinɔgɔ kɔnɔ ɔ nka jatigɛ minnu bɛ kɛ kɛnɛ kan olu caman ye furu ni dusukun de ye mɔgɔ o mɔgɔ furu man ɲi kosɛbɛ jatigɛbaw ka ca o tigiw la sabu eh, ji dɔ fana bɛ farikolo la kelen o ye kalaman ye kelen ye sumalen ye dɔnni b'a fɔ cogo min na olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogow fana bɛ na ni jatigɛ ye ka caya o de la n'i dimina dɔrɔn fo i ka to ka ji min n'o tɛ jikalan sɛgɛlama dɔ de bɛ fili i furu kɔnɔ n'i ma to ka ji min tuma bɛɛ dusukasi tuma bɛɛ i funulen don tuma bɛɛ i diminen bɛ mɔgɔw kɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ dusu ka bon furudimi tɛ ban a la furudimi bɛ taa laban dusukundimiw na dusukundimiw bɛ se ka na laban hali biɲɛ dimiw na sabu minɛn ninnu bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na o de la furu kan ka kɔlɔsi o la adamaden n'i bɛ sinɔgɔ la ni ja nin kegu n'a taara a ye maana minnu ye i n'a fɔ a b'a faamu cogo min a taara a ye enregistrement min kɛ a bɛ segin ka n'a don sisan kɔmi n'i ye kariti bɔ ka taa a don telefɔni wɛrɛ la k'a filime ka segin ka n'a don a ka bara kɔrɔ kɔnɔ sisan donc i bɛ sɔrɔ k'a fɛnw ɲini o kuma sigo ye o cogo de ye bɔn ɛɛ sigo kɛra sababu ye adamadenya nasiraw fɛ ala y'a yɛrɛ kofɔ adamaden ye ni sigo ye ɔ nin kuma in an sera kuma gɛlɛma yɔrɔ de ma sigo ko kɔnɔ sabu maa caman bɛ yen olu dimina an kɔrɔ siko ko la an b'a fɔ ka fili fiɲɛ fɛ cogo min na ko siko ye fɛn ye olu sɔnna a ma ko nka ka balo a la walima an b'a fɔ cogo min na a ma dabɔ o kama bɔn faamu dɔ de bɛ an ka jamana kan n tɛ sɛgɛn k'a fɔ aw ɲɛna n'a diyara maa min ye i k'a faamu n'a ma diya i ye e kɔni ka da a la k'a fɔ tiɲɛ de don i b'a sɔsɔ ne kɔni kɔfɛ i tɛ se k'a fɔ ne ɲɛna c'est à dire an ka jamana kan yan maaw ye dɔnni bɛɛ ta k'a sɔɔri diinɛ kɔnɔ kuma in de ka gɛlɛ kuma in de ka kan ka fɔ aw ye diinɛ nana a sɔrɔ adamadenya bɛ yen o diinɛ adamadenya kun tiɲɛna de diinɛ nana de ka na kow latilen a yɛrɛw b'a fɔ tuma caman na ko kira cira de ka na jogo ɲumanw minnu bɛ na fɛ ka tiɲɛ ka na olu latilen ɛ n'u kun tɛ yen a kun bi ci wa kira maa o maa bɛ kiraya fɔ kira o kira nana dugukolo sanfɛ i cira mɔgɔw de ma i nana a sɔrɔ mɔgɔya bɛ ka kɛ nka a tun man ɲi de o de la i cira ko i ka n'a latilen a ye nin dabila a ye to k'a kɛ tan nin man di ala ye ala ko a k'a kɛ tan mɛ ni mɔgɔw kun tɛ yen ni mɔgɔya kun tɛ yen kira kun bi ci mɔgɔ ma wa ɔ ni maa min bɛ mɔgɔya ɲɛfɔ n'a ko o ye haramu ye o yɛrɛ man kan ka ɲɛfɔ fiyewu o tɛ kabako ye wa kira kɛmɛ saba ni tan ni saba bɛɛ nana a sɔrɔ mɔgɔw bɛ sigo ala b'a yɛrɛ kofɔ adamadenw ye kiraw ka sigo ni mɔgɔw ta de tɛ kelen ye n b'a fɛ k'o de bara ci aw ye bi a bɛna a faamu o kuma adamaden n'i ye maaninfin ye ten ko ala m'i kɛ kira ye fiyewu ayiwa i ka da la i ka siko maaba ni maani ka siko bɛɛ cogo kelen nka siko maana cogo e yɛrɛ ka carte mémoire puissance ani e ka carte mémoire ɲɛ n'a juguya o de b'a to e ka sikow bɛ sabati ka tɛmɛ ne ta kan sabu an ka carte mémoire puissance tɛ kelen ye o ye dancogo yɛrɛ ye kɔmi a b'an ye cogo min na dɔ ka jan dɔ ka bon dɔ ka surun dɔ ka misɛn o bɛ kɔnɔfɛnw na o bɛ yecogow la o bɛ gundow bɛɛ la o tuma maaw hakili ka bon ni ɲɔgɔn ye o hakili ka dɔgɔn ni ɲɔgɔn ye o bɛ cogo min na o de bɛ maabaw ka siko saniya ka tɛmɛ maaniw ta kan walima k'a ka faamu bonya ni maaniw ta ye o ye dancogo de ye ɔ ni ala yɛrɛ ye maa min sugandi sa n'o ye kira ye n'i kɛra kira ye kɔni i ka siko tɛ i ka jani kegu ni i ka ja naloma bolo belen dɛ ala yɛrɛ bɛ ciden ci i ma ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ min bɛna kuma ɲɔgɔnya ni e ye i ka sunɔgɔ tuma na o de la sɔsɔli ka ca ko kiraw ta tɛ sunɔgɔ ye ɛ sigo ye n'i y'o fɔ dɔrɔn dɔw bɛ dimi sigo de don a tɛ se ka bɔ sigo la o a tɛ na a ɲɛ jolen kan o a bɛ na a sunɔgɔtɔ de kan o tuma wayu bɛ jigin mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ ka sunɔgɔ walima i bɛ ka jingɔ walima i hakili bɔra diɲɛ ko la pewu k'i hakili nalo o tuma wayu bɛ sɔrɔ ka jigin kan wayu bɛ jigin kira de kan maa o maa kɛra kira ye e ka siko ye ala yɛrɛ de bɛ ci mɔgɔ ci ma mɛlɛkɛ dɔ ci ma o tuma ala kiraw ka siko ye mɛlɛkɛw de bɛ na o ciw ɲɛnabɔ mɔgɔninfin n'i kɛra maani ye ten e ka siko ye e jani kegu de bɛ t'i ka filimeri kɛ ka na don e yɛrɛ la nka n'i bɛ kɛ kira ye ko ala y'i sugandi kɔni a bɛ mɛlɛkɛw de ci e ma sunɔgɔ tuma na o bɛ n'i kuma ɲɔgɔnya nin danfara de bɛ mɔgɔ mɔgɔ gansan ani kiraw cɛ n'o tɛ kira yɛrɛ ye mɔgɔ de ye nka siko in fɔli k'a fɔ a diinɛ bɔra siko kɔnɔ ɔ n'i y'a fɔ ni maa min ka dɔnni ma bonya ale bɛ sin k'a ye kɔmi anw bɛ cogo min na ka se ka kira kɛ ten i ye haramu kuma fɔ nin tɛ bɛn o tuma e bɛ ka kira bonya ni i yɛrɛ ye o tuma kira ma ci e de ma wa kira ka bonya ye kira ye ciden de ye kɛ n'o tɛ o tuma a ma ci mɔgɔw de ma wa ou bien maa man kan k'a tɔgɔ fɔ de wa ou bien a ka kow kɛra cogo min na o man kan ka fɔ de wa ɛ o tuma aw bɛna mun fɔ aw dun b'a bangedon fɔ a b'a a ba fɔ a b'a fa fɔ a wolola dugu min na a b'a fɔ a b'a ka denmisɛnninya tuma bɛɛ fɔ e maa min ko a ye diinɛ sɔrɔ sigo la o de kɛra jugu ye a ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔnnibaaw ye dɔrɔn dɔnni bɛɛ tɛ diinɛ kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔnni bɛɛ tɛ diinɛ kɔnɔ adamadenya lahalaw de bɛ diinɛ kɔnɔ n'o tɛ i bɛ diinɛ dɔn fo k'i kun ci fɛn dɔ bɛ yen a i bɛ minɛ k'i kalan a la san kɛmɛ i t'a ɲɛ dɔn ɛ maaya kow bɛ se ka bila ko ɛ ni kira ma min fɔ k'o ti tiɲɛ ye aw bɛ sɔn ka don mɔbili kɔnɔ aw bɛ sɔn ka don avion kɔnɔ aw bɛ sɔn ka kuma telefɔni na aw bɛ sɔn ka mikorow siri ka kɛ pɛrɛnpɛrɛn o bɛ se ka kɛ cogo di dɔnni ani diinɛ olu ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la ɛ n'o tɛ minnu bɛ k'an mara u ye kirako fɔ aw ye yan o kuma diinɛ ko kɛra sababu ye ka dɔnni nagasi nka ne ye nin fɔ yan n ka kasɛti tɛmɛnlenw la a bɛ san caman bɔ n ko fɛn fila y'an sɛgɛn kuranɛ boli n y'a kuma fɔ yan ka tɛmɛ n'i y'a ye nanzara sera ka na anw ka cɛkɔrɔbaw nɛgɛn yan k'u minɛ u kun y'u jigi da boli de kan ko n'i ye boli sɔn ka ban boli bɛ don ni nin cɛ a bɛ nin kɛ tan k'a sɔrɔ boli tɛ se ka pɔri kɛ ɔ u tora o de la sa nanzara n'a ka keguya nana an minɛ yan an filɛ u bolo ɔ minnu fana ye ala ko faamu sa olu kɔni sigila ten n'i ye nin fɔ dɔrɔn nin bɛ kɛ an tora o la nanzara y'a ka fɛɛrɛ tigɛ fururu an bɛ k'o lakale u nana an bɛɛ minɛ yan a bɛ somaba eh, bolibatigi jumɛn ye ko tubabuw dɛsɛra i la a ye moriba jumɛn ye ko tubabuw dɛsɛra i la a y'a to an ka hakili jagabɔ ka keguya ɲini fan wɛrɛw fɛ ka fara an ta kan n'o tɛ diinɛ ti nkalon ye dɛ maa o maa kalanna ko e ma sɔn diinɛ dɔ ma an yɛrɛ b'a dɔn ko i ma kalan fɔlɔ ne min bɛ ka kuma aw fɛ n b'a dɔn diinɛ yɛrɛ ne yɛrɛ b'a bɔkolo faamu ka tɛmɛ hali n sɔsɔbaga dɔw kan a waleyali o bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye n'o tɛ diinɛ ni doloko bɛɛ sɛmɛlen don ɲɔgɔn na a bɛɛ ye ala ko ɲɛfɔ de ye o kuma sigo k'a fɔ ko kiraw kun tɛ sigo ne tɛ diinɛ dɔn dɛ n tɛ diinɛ baro bɔ aw ye nka ne de kɛra sigo karamɔgɔ ye mɔgɔw de ye n yɛlɛma ka k'a ye n'o tɛ ne yɛrɛ m'a fɔ maa ye ko ne bɛ sigo dɔn ɔ sigow ɲɛfɔra ne fana tora k'a jaabi n bɛ sigo nasira dɔn wa n b'a kɔrɔ dɔn fana k'a ta kuranɛ bisimilayi la fo ka taa kuncɛ sɔran o sɔran b'a kɔnɔ n'a sera k'a sɔrɔ yɔrɔ fɔ n ye k'a fɔ a sɔran in jigila kira kan nin dugu in na ne b'a jaabi d'i ma sigo kɔnɔ n b'a bɛɛ dɔn ɔ nka ne tɛ se ka waajuli kɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ nka hali n'i ye kuranɛ tigɛ kelen kelen k'a fɔ ko i sigora k'o de ye ne b'a jaabi d'i ma kodɔn tɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ ka go i ye hali n'a bɛ tiɲɛ fɔ i ka to k'a ka tiɲɛ de sɔsɔ o tɛ o i bɛ ka bila tiɲɛ de la i tɛ se ka tiɲɛ kɛlɛ maa si tɛ se ka tiɲɛ kɛlɛ ɔ nka karisa min filɛ nin ye nin jogo in fana b'a la a ka ko kɔnɔ ɛ o bɛ se ka b'a ko la wa n ko ne yɛrɛ ye mɔgɔ de ye ne tɛ kira ye ne tɛ jinɛ ye ne ye komi e ɲɔgɔn n bɛ nege jogo ɲuman bɛ n na juguman bɛ n na ɛ n'i ye ne ka jugumanw lakale o tɛ baasi ye o nka i b'a fɔ de ko a bɛ nin bɛɛ dɔn nka a bɛ sɔn nin ma ɔ o ye ne jogo de ye o la i ni ala tɛ bila ɲɔgɔn na dɛ nka ni maa min ko i bɛ ala ka programme sɔsɔ i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na han n'o tɛ ne tɛna ko fɔ fiyewu min tɛ taamasiyɛnw kɔnɔ abada e sɔnna e ma sɔn ne ta tɛ kitabu ye o kitabu sɛbɛlaw ye dɔnnibaaw bila ɲɔgɔn na n'i y'a bɔ nin yɔrɔ la n'i y'a bɔ tan ne ta t'o ye dɛ ne ta ye n b'i bolo minɛ k'a yira e la sabu ne bɛ yiri de f'i ye ne bɛ kari de f'i ye ne bɛ kalo de f'i ye ne bɛ dolo de f'i ye ne b'i fɔ i yɛrɛ de ye n b'i jogo de lakali n b'i kunko de f'i ye n'a y'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye e de b'o dɔn n b'a fɔ ɲinan san bɛ kɛ tan san ma se fɔlɔ a bɛ tɛmɛ ne ni e bɛɛ yan donc ne ta tɛ jinɛ ko ye Seydina Ali y'a fɔ ou bien Umaru y'a fɔ ne ta t'o ye ne ta ye i yɛrɛ ɲɛ b'a ye ɔ ni e yɛrɛ ɲɛ y'a ye n'a bɛ se ka sɔsɔ e de b'o dɔn ɔ o kuma k'a fɔ ko aw bɛ ka min fɔ fana ko kitabu bɛɛ kɔnɔ ko a bɛɛ ye nkalon ye ne kan t'o ma nka n kɔni b'a dɔn kitabu sɛbɛla kanu mana don ko la ka tɛmɛ dan bɛ sago n y'o fɔ aw ɲɛna yan an ka sigo ko in na mɔgɔ o mɔgɔ ye sigo sɛbɛn ni diinɛ kanubanci don e k'a lajɛ olu bɛ sigo kelen o sigo kelen ta u b'a fɔ karisa y'a minɛ ka bɔ karisa la karisa y'a minɛ ka bɔ karisa la o y'a minɛ karisa la ko ni maa min sigora tan ɛ dɔnni bɛ se ka taa o cogo la wa k'a sɔrɔ kira ma sigo fɔ maa ye o kira jumɛn de kun sigilen bɛ ni mɔgɔw bɛ n'a ɲininka a bɛ siko kɔrɔ f'u ye an kɔni ma o ye ɔ mais kodɔn dɔ de kun b'o la o ni siko ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o mais n'i nana ɲininka siko la ɛ faamu min b'a fɛ a b'o f'i ɲɛna kɛ a ka diinɛ sira kan kɔni n'o tɛ kiraw nana ni u ka diinɛw ye ka na adamadenya sɔrɔ yan min man ɲi a u b'a fɔ a ye nin dabila nin kɛcogo nin man di ala ye ɔ maaya kun sinsinlen don cogo minnu kan anw de b'o fɔ ɔ aw ka kan k'a woloma de fana bon nin kɔni nin man ɲi nin kɔni bɛ se ka taa n'o tɛ maaya yɛrɛ fana bɛɛ bɛ se ka dabila k'a kɛ diinɛ ye n'i y'a mɛn i bɛ diinɛ kɛ n ko i yɛrɛ de bɛ yen ɔ o kuma ne nakun ye ka jaabi nin di aw ma dɔrɔn k'a fɔ aw b'a mɛn ne da caman ye message bila ne kun k'a fɔ n ye son dɔ latɛmɛ ɛɛ video dɔ labila ka taa fiɲɛ fɛ réseaux sociaux la ko ne ko ko eh, diinɛ bɔra eh, sigow la o kuma diinɛ bɔlen sigow la a, a bara cilen de filɛ nin ye mɔgɔw k'a faamu wa wulibali don cɛ ti sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min b'a sɔsɔ sabu an ta tɛ n y'a mɛn karisa da dɛ n b'a kɔlɔsi de fɔlɔ wa n bɛ sɔrɔ k'a f'u ye ni nin cogo tɛ fiyewu cogo dɔ yɛlɛ Facebook kan fana an k'a ye dɔ bila fiɲɛ fɛ an k'a ye min tɛ ne ta ye sani i k'a kɛ message ci ye e yɛrɛ ka video dɔ dilan i ka sigi i k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ bon karisa ye nin min fɔ walima dɔnnibaa minnu ko tan o tɛ a bɛ tan de o tɛ yen ɛ bon ni an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ɛ diinɛ sɔrɔ cogo la n'an dan b'an ka kira la ka ban an tɛ o to yen wa kira yɛlɛla sankolo la a jalan de yɛlɛla a ni de yɛlɛla a farikolo yɛrɛ de yɛlɛla o kuma n'a nana sɔrɔ farikolo yɛlɛla aw bɛna dɔ bɔ diinɛ na de yan n'a nana sɔrɔ ni de yɛlɛla aw bɛna dɔ bɔ diinɛ na de wa a e dara maa min na kaban n'a nana ni kuma min ye a taara avion na a taara sen na a taara mobili la a nana ni ci min ye ni ci in diyara e ye kaban e ta ma bɔ a la wa a segincogo n'a taa cogo ne ka sira t'o la bilen ne kɔni fɛ o kuma a nana ni ci min ye ne b'o de filɛ ni ci in ma sabati donc ne bɛ bɔ a la ɔ nka a taa cogo a kun bɛ sen na a kun bɛ mobili la a cibaga de bɛ se k'o jaabi han ɔ. n'an bilala ɲɔgɔn na diinɛ nacogo fɛ donc anw ka dolo karamɔgɔw ye min sɛbɛn o de filɛ nin ye ɔ ne yɛrɛ bɛ min fɔ aw ye an ka kuma ninnu fana ye wulibaliw ye dɛ n'a bilala yɔrɔ min na a sɔsɔ man di ɔ ne ye nin kuma min fɔ a bɛ sigo liviri kɔnɔ diinɛtigi dɔ fana de y'a sɛbɛn a b'an ka liviri caman kɔnɔ nka ne bɛ ka nin min lakali a fana bɛ sigo liviri dɔ kɔnɔ o fana ye diinɛ karamɔgɔba ye a yɛrɛ bolo nɔ de y'a sɛbɛ fana k'a fɔ diinɛ sɔrɔla sigo de la kiraw tun bɛ sigo de ɛ e mana min kanu n'o n'o n'a fɔra dɔrɔn e sina k'a kɛ kɛlɛ ye i b'a fɔ ko e e yɛrɛ de ye mamadu ye wali e de ye isa ye o tɛ o ɛ maa bɛ se ka kɛ diinɛ na n'i ma diinɛ cibaga min nana n'a ye ko i ma o kanu wa o tuma kuma n'a fɔcogo de b'a gɛlɛya ɔ n'o tɛ a sɛbɛnlen don cogo min na adamaden bɛɛ bɛ sigo n'i ti sigo o fana t'i bɔ maaya la sabu jani kegu dɔw ka giri dɔw ta ti bɔ yɛrɛ ɔ nka ni maa min tɛ sigo kɔni i tɛ sunɔgɔ dumanba kɛ fana ɔ n'o tɛ tuma dɔw la sigo ni kɔni sigo bɛ adamadenya minɛw la dajibɔn bɛ minɛw la cogo min na nunfiyɛ b'a la cogo min na girinti bɛ adamadenya la cogo min na adamaden dilala ni fɛn dɔw de ye olu tɛ se ka bɔ a la nka n'a cayala kojugu i bɛ taa sɔrɔ bana don n'o tɛ waawali bɛ mɔgɔya la nka ni mɔgɔ min sigira a yɛrɛ ma tuma bɛɛ i bɛ waawa o fana ye bana de fɛnw danw de b'a la o tuma jani kegu ni ja naloma bɛ adamaden bɛɛ nɔfɛ jani kegu de bɛ na ni sigow ye a bɛ bɔ farisogo la i n'a fɔ ale ni ni de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ sabu ale de bɛ ni kɔlɔsi o de la a bɛ fɔ aw ɲɛna tuma caman na ko ala ye hakili min fara anw ni baganw ta eh, min di anw ma ka bɔ baganw ta kɔrɔ k'o dira de walasa ka ni kɔlɔsi k'ale ala bato hakili in dira o dɔrɔn de kama ɔ ni kɔlɔsili e y'o kɛ mun ye sisan e yɛrɛ fɛ ka ni kɔlɔsi cogo di a fɔra de ko ka ni kɔlɔsi k'ale ala bato donc ka baara kɛ k'i yɛrɛ balo ka ala bato ɛ ni bɛ se ka kɔlɔsi ni dumuni ma d'a ma wa ni bɛ se ka kɔlɔsi ni ji ma d'a ma wa ni bɛ se ka kɔlɔsi n'a ma lakana wa ɔ e m'a ye diɲɛ kɔnɔ bi faamaw ɲinɛna lakana kɔ k'a kɛ wari ɲini ye wa k'a sɔrɔ fanga dabɔra de ka adamaden ni lakana nafoloko t'a la diinɛ nana mɔgɔ minnu bilala kiraw nɔ na u nana de ka na ala ko ɲɛfɔ an ɲɛna nafolo ko t'a la ɔ nafolo filɛ k'olu fila olu fila de bɛ ɲɔgɔn tɛti bi wari nɔfɛ fantan y'i muɲu sa kɔni ɔ ni nafolo ko donna nin so fila kɔnɔ ka ban baara tiɲɛna a ye sabanan fana sɔrɔ a y'o bɔ yen pewu sabu anw ni dɔgɔtɔrɔw ni kodɔnnaw ni makodilanlaw anw de ye ayiwa ninnu ka maa sabanan ye faama diinɛtigi dɔnnibaa n'o tɛ nafolo dira juraw de ma nafolotigiw ma nafolotigi ye baarakɛla de ye forotigi bagantigi butigitigi en tout cas bololabaarakɛla feerekɛla olu de ye waritigiw ye o de la a bɛ fɔ aw ɲɛna ko jamana bɛ duloma saba de bolo faama dɔnnibaa ani nafolotigi ɔ an bɛɛ y'an ta fili sisan ka taa an ɲɛ jɔ sa nafolotigi ta la ɔ n'o tɛ munna a tilanna k'a kɛ saba ye maa si ma kun nin ye yɛrɛ ye wari de donna an ka k'an ka baaraw bɛɛ cɛn an bolo ɛ ala ko fɔla mana ɲɛ bɔ kurana na ka t'o da ɛ ɛ wari kɛsu kɔnɔ o ma kɛ baara ye wa a ni faama ye wari filɛ ka kiiri jɛngɛ jamana bɛ diya wa ɔ a y'a lajɛ wari yɛrɛ bɛ minnu kun olu de bɛ ɲɔgɔn furuki wari nɔfɛ ayiwa dɔw nana ala ka sous couvert la dɔw bɛ na ni force ye gouvernement ka sous couvert la wari bɛ ɲinina ten ne baara tɛ kɛ bilen ɔ anw minnu bɛ ka kuma ɛ anw minnu yɛrɛ tɛ foyi la sa anw de bilalen bɛ ɲɔgɔn na bataki juguw bɛ ci ɲɔgɔn ma kumakan kolonw bɛ fɔ réseaux sociaux kɔnɔ i bɛna a fɔ ko diɲɛ bɛna wuli k'a sɔrɔ e an bɛɛ b'an tile kɛ yan mali in an bɛɛ ta de an bɛ ko kɛlɛ ti bɔ a la ɔ o tuma ne bɛ min fɔ ne tun bɛ ka jaabi min ɲini ka di siko yɛrɛ kan tuma dɔ la temps t'an bolo k'a ɲɛfɔ aw ye n'o tɛ siko ye tiɲɛ de ye wa faamu caman ala yɛrɛ y'a yɛrɛ kofɔ adamaden ye ni siko de ye nka danfara min bɛ mɔgɔnin ni kira cɛ kira fɛn o fɛn normalement n'i bɛ kɛ kira ye kɔni i ka janin kegu tɛ taa ci minɛ ka na dɛ ala bɛ mɛlɛkɛw de ci e ma o de la a bɛ fɔ aw ɲɛna ko jibirila o de ye ciden ye sabu ala de ye ale ci ɔ ala yɛrɛ de ye cibaga ye ale de bɛ ka ci bɔ a yɛrɛ la ci tigi y'ale ye ale de bɛ ka ci di ka na jibirila de bɛ na ni ci ye o ye ciden ye ɔ cilasela ye kiraw ye olu de b'a lase anw ma ɔ o la o b'a jira i la k'a fɔ kiraw ka sigo tɛ komi anw ta a bɛ komi n'i y'a faamu cogo min na ni ci b'i n'i fa cɛ e yɛrɛ de bɛ wuli ka t'i ka ci ɲɛnabɔ n'i b'i fa bonya kɔni e de b'i fa sɔrɔ yen nka i tɛ sɔn ka sigi k'i fa wele ko a ka na i bɛna ci dɔ d'a ma ɔ o ye adamadenya yɛrɛ bonya ye bɔn o de bɛ anw ni kiraw cɛ an yɛrɛ ka damɛlɛkɛw jani kegu de b'an ni bɔ ka taa filimeri kɛ ka segin ka na don anw farikolo la o ye mɔgɔninfin ye min ma kɛ kira ye i ka sigo bɛ na nin cogo de la ɔ a kɔrɔw sisan o ye kodɔn wɛrɛ ye a jaabi bɔli o fana ye ko wɛrɛ ye o bɛ ala de bolo n'o tɛ dɔ yɛrɛ bɛ se k'a jaabi dɔn a kɔrɔ dɔn nka i tɛ se ka jaabi labɔ dɛ nin min kɛlen filɛ nin bɛna bɔ tigitigi a tɛ bɔ bɔn dɔnni ma se ka o perepere latigɛ sigo la a kɔni bɛ fɔ a ni i jani kegu nana ni nin filimu sugu ye e ma a kɔrɔ de ye nin ye sigo bɛ jaabi tan de ɔ a kɔrɔ wale nin bɛna kɛ wa wale tɛ kɛ wa ayiwa o kɔni o bɛ ala de bolo an m'o ye sɛbɛnfɛn si kɔnɔ k'a fɔ a ka kale nin sigo in de kan dɔnnibaaw ye waati dɔw fɔ nka kalekan tɛ sigo la dɛ n'o tɛ u ye waati dɔw fɔ k'a fɔ nin waati in taw ka kɛnɛ o bɛɛ ye jateminɛ sugu dɔ ye mɛlɛkɛ minnu bɛ baara la sabu mɛlɛkɛ fagolenw bɛ yen da bɛ yɛlɛ ka fɛn o fɛn fɔ mɛlɛkɛ dɔw bilala baara kunna fago fago fago mɛlɛkɛ dɔw bɛ yen olu b'a ci k'a yɛrɛkɛ anule ka ko bɔ a dɔgɔ kɔrɔ bɔn tuma dɔ la maa minnu ka fɛn bɛ bɛn n'o jatew ye ɔ dɔnnibaaw ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ k'a fɔ nin t'a la nin jaabi tɛ bɔ nin jaabi bɛ bɔ kalo tile hakɛw ni fɛnw kosɔn mɛ kalekan t'olu si la maa ka sigo jaabi bɛ sɛmɛ i yɛrɛ la ɔ o la hali anw bɛ buruju ci min kɛ buruju ci fana anw bɛ se k'a fɔ i ɲɛ na i ka diɲɛ kɔni bɛ tan de mɛ a bɛna kɛ yɛrɛ yɛrɛ an tɛ se ka ala kali ye o an kɔni b'a fɔ tiɲɛ na i ka jatew ka ɲi i ma bɛn ni juguman ye tɛmɛsiraw ka ɲi sababuw ka ɲi o kuma i cɛsiri i ka diɲɛ ka di anw bi dan yen ɔ n'a ma kɛ anw ma nkalontigɛ koyi sabu ko nin kɛbaga ye ala de ye bɛɛ bi ala ye o yɔrɔ de la mais k'a fɔ taamasiyɛn fana ye nkalon ye e yɛrɛ tɛna kɛ kodɔnna ye o maa o maa ko ko taamasiyɛn ti tiɲɛ ye o yɛrɛ tɛna ala dɔn yɛrɛ e ye ala dɔn cogo di taamasiyɛnw tɛ wa Taamasiyɛnw de bɛɛ di e ma e sɔrɔla ka Ala dɔn o kɔnɔ n'i ko taamasiyɛn tɛ tiɲɛ ye dɔrɔn anw bɛ bɔ e la ɔ mais jumɛn kɛta jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni ɲuman t'a la ni juguman t'a la ne bɔra ka kuma fɔ aw ɲɛna kuma daminɛ na k'a fɔ jitigi bɛ a ka cidenw bila baara la ni ji ye ɲuman ani juguman ɔ a bɛ ji min k'a yɛrɛ balo mais aw ma ji tiɲɛni kɛ nɔn ye ka ye wa. an bɛ tasuma kɛ k'an mako dilan k'an yɛrɛ nɛɛma aw ma tasuma cɛnni kɛ nɔn ye ka ye wa o kuma an bɛ bɔgɔ kɛ k'an mako dilan an bɛ sɛnɛ k'a la k'an yɛrɛ balo aw ma bɔgɔ cɛnni kɛ nɔn ye wa an bɛ ninakili fiɲɛ na k'an yɛrɛ nɛɛma k'a fifa an yɛrɛ la k'a kɛ k'an ka tasumaw mana aw ma fiɲɛ cɛnni kɛ nɔn ye ka ye wa nin fɛn naani jumɛn bɛ yen ko adamadenya ma sɛmɛ a la dugu jɛ o jɛ miniti kelen o miniti kelen anw mako bɛ nin naani bɛɛ la walasa ka ko kɛ mais a bɛ halakili kɛ fana ɔ o de la ne b'a fɔ aw ye n ko n'a ko ɲumankɛ masa a b'a segin a ma ko a jugumankɛ masa fana kɛ ɔ nin de faamu bɛ ne ni aw cɛ k'a fɔ adamaden bɛ juguman kɛ dɛ mais walew source bɛ bɔ ala yɛrɛ de la fɔlɔ sababuw bɛ bɔ yen de n'o tɛ n'ala ye fu siri min dan na o bɛ jɔ yen ɔ o kuma adamaden hakili min dir'e ma hakili in de nɔfɛ ko nana ni ko nin bɛɛ ye a faamu k'a fɔ ala ye i ni kalifa i hakili ma donc hakili in de bɛna ko dɔ dɔn k'o baara ka dumuni sɔrɔ ka n'o kɛ ka ni ni lahinɛ o ye hakili ka kɔlɔsili dɔ ye ni ma o ɔ ni hakili min ma se ka wari ɲini cogo dɔn baara kɛ cogo dɔn k'a ni balo o hakili di kun ma kɛ nitigi ma yɛrɛ o sabu ala ko de n ye hakili di aw ma a ka ni kɔlɔsi sabu ni ye si de ye ale bolo ayiwa a cɛnni man d'a ye fiyewu kuma ni bi kɔlɔsi de fo i seko dan o de la diinɛ si tɛ jɛn n'a ye ko maa k'i yɛrɛ fa o kuma o de y'a to adamaden yɛrɛ ko jara ala ye sabu a t'a fɛ a ka si in de ka tunu n'i ye sɛnɛ kɛ k'i ka ɲɔsi bɔ ɲɔsi tɛ tɛmɛ kansiri belebele kelen kan e nana a siri i ka jiginɛ na k'a sɔrɔ jiginɛ falen don a bɛ kan k'o dun a a ka nɔgɔ i ma son ka taa i ka ɲɔ dunta nin dɔ bɔ jiginɛ kɔnɔ o ka di i ye ka tɛmɛ a ka kansiri kelen nin foni ka taa sabu a taara n'i ka san wɛrɛ i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ si de ye ta o kuma si bi kɔlɔsi de si bɛ sugandi a bɛ woloma ɔ ala ye si minnu woloma k'o kɛ anw ni ye o de la dɔ ti dilan bele o de la kɔlɔsili tugula a kɔ tuma bɛɛ sariya bɛɛ ko n'i ye ni kelen tiɲɛ i ye jurumuko kɛ ɔ ala bi dɔn mɔgɔ yɛrɛ la fɔlɔ ɛ mɔgɔ bɛ se ka nin bɛɛ kalan ka sɔrɔ ka don siko kɔnɔ k'o bɛɛ dɔn ko i tɛ ala ko kuma fɔra ko i bɛ kira contre la wa kuma cogo de tɛ kelen ye sabu n'i tɛ arabukan fɔ jamana in na dɔrɔn olu fɛ dɔrɔn ayiwa i tɛ ka kira de dɔn quoi ok ɛ eh, sallallahu alaihi wa sallam ɛ eh, o ye arabukan de ye o ni ne ko mamadu kisi ni nɛɛma b'a kan ne tilala koyi ne tɛ arabukan mɛn o ɛ eh, hali ne ko mamadu dama simplement ka je e bɛ dimi ne kɔrɔ mun na o kuma mamadu kun tɛ wa ou bien a tɔgɔ tɛ mamadu ye. ala ka kisi ni nɛɛma b'a kan ne de bɛ n'o fɔ ala bɛ sɔrɔ k'o kɛ wa ou bien o t'a kan ka kɔrɔ wa a e ko ne ti o fɔ ne bɛ mamadu tɔgɔ wele ten e ne b'a kɛ ta nin kuma ninnu de sɛbɛn bɛ ka bila ne kun tuma bɛɛ ko diinɛ respect tɛ ne la ne ma kalan de o de la respect tɛ ne la mais ne ti diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔgɔya ne ti kira dɔgɔya nka ne ka kumaw débat ti k'a kan dɛ n ti wele ka ɲininka sabu n y'a ta yɔrɔ minnu na a bɛɛ ye ne e kɔni bɛ se ka dɔ fɔ i ta in ka ca ne ta ye i yɛrɛ bɛ fɛn dɔn diinɛ na ne t'o dɔn mais ne ko de n bɛ source de dɔn sabu ne ka kalan ɲɛsinna base de ma mɔgɔninfin yɛrɛ ye mun ye donc i bɛ se ka mɔgɔ ɲini k'a dɔn cogo di dolo la n'i tɛ tɛmɛ maa fɔlɔw fɛ yen wa mun de ye kiraw bonya dolokaramɔgɔw de b'a dɔn ɔ o de la n y'a fɔ aw ɲɛna n ko a ka kira dɔ yira min ma bange daminɛso dɔ kɔnɔ waati bɛ ko la dɛrɛ o kuma diɲɛ yɛrɛ ye kɛ duuru min ye a bɛ hakili to a la o la adamaden sigo ne hakili la maa caman y'a source sɔrɔ o kuma a bɛ kɛ nin cogo de la ɔ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ a ne lamɛnbaaw ne bɛ aw ni a yɛrɛ hakili bila ɲɔgɔn na sa k'a fɔ siko tɛ tiɲɛ ye bon ne tɛ se k'o jaabi sabu ne m'a dɔn o bɛ jaabi cogo min na ne tɛ siko o ye tiɲɛ ye nka siko ko tɛ tiɲɛ ye ɔ o de bonyana ne yɛrɛ hakili ma ne b'o jaabi to jama bolo ɔ dɔnni a bɛ adamadenw kunnafoni de ne t'a fɛ an ka to kunfinya la diɲɛ bɛ yɛlɛmana ka taa de an k'an yɛrɛ ɲɛ yɛlɛ nka kuma dɔ tun bɛ fɔ fɔlɔ ka bonya sɔrɔ wale dɔ tun bɛ kɛ fɔlɔ ka bonya sɔrɔ bi dɔnni warala o ma maa si tɛ se ka maa si kun birilen to bi ko i bɛ to ka a tɔnɔbɔ ka dun ni nkalonw ye o banna o ni kurun bɛ arabukan kan i farati dɛ denmisɛnninw bɛɛ b'a kɔrɔ ɲini a interprételen don fan bɛɛ fɛ i tɛ se ka foyi fɔ bi an bɛ je de bonya de b'e bolo e ka kuma anw ye o de la an bɛ je k'i lamɛn n'o tɛ hɛn i ɲɛ bi maa caman bi sigi k'i lamɛn olu yɛrɛ b'a dɔn i bi fiɲɛ kɛra fana koyi ɔ dɔnni de b'u bolo bi ka tɛmɛ kunu kan o la bɛɛ ka kan k'i ta ɲini k'a saniya nkalontigɛ o tile bɛna ban sabu n'i ko n ko bi diɲɛ bɛɛ bɛ se k'i lamɛn yɔrɔnin kelen kodɔnnaw y'o nati ɔ i ka n ko bɛɛ bɛ se ka don bɛɛ tulo la tile kelen jamana ko tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ ɔ n'o ma ɲɛ ko diɲɛ bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ lamɛn dakuruɲɛ kelen i bɛna dakuruɲɛ min fɔ i t'a sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ ne bɛ sɔsɔbaa fɛn o fɛn sɔrɔ n yɛrɛ la ne y'a bɛɛ sɔrɔ mali de kɔnɔ n y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ a fɛn o fɛn bɛ message ci min bɛ son bila a bɛɛ ye maliyɛn donc ne kɔni bɛ min fɔ denmisɛnw ye ani an dɔnnibagaw an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka dɔnni ɲini karisa b'a dɔn tɛ se ka e bɔ e ta la o ɛ mais ɲɛngoya ni hasiriya ni mana don ko la ka ban ko in tiɲɛna n'o tɛ e min dimilen n'o ta ne m'a fɔ e ka taa wari di ne ma o e bɛ se k'i balima bɛɛ fara ne la yɛrɛ quand même i bɛ ne balolen ye o balo nɔfɛ ko don n'o tɛ mun don an ka baara in bɛ mun tiɲɛ diinɛ ma diɲɛ kɔnɔ diinɛ yɛrɛ kunko caya mɛ ni ne ta nin ye o a wale minnu bɛ kɛ jamana in kɔnɔ a fɔ olu man surun diinɛ tiɲɛ na ka tɛmɛ ne ta in kan ka taa turabu da karimu fɛ yen k'i kunko lajɛ ka t'i ka saraka bɔ ka t'i ka hɛrɛ ɲini ɛ nin bɛ mun tiɲɛ ne ni e de jɛra a diyara e ye e nana ne ye n ka turabu da ne ko e n'i ma nin di fantan dɔ ma n'i ma taa nin di misirida la a i bɛ nin di fiɲɛ dɔ ma i ka sɔrɔ ka taa ɛ e y'o kɛ ala ka mun bɛ nin na nin bɛ mun tiɲɛ a mɛ ni ne ko a nin gɛlɛya bɛ sɔn ka ye nin na dɛ i tɛ nin to yen ayiwa n'a tɛ se ka to yen nin saraka bɔ i ka taa kɛ n'i y'o saraka bɔ n'a ma taa ɲɛ ɛ e bɛ jigin jɔn na e mɛ mun de la n'a y'a sɔrɔ ni saraka bɔ ni ko ɲɛɲini tɛ tiɲɛ ye mun de b'an cɛsiri ka ala ka bato cogow bɛɛ ɲɛɲini walasa an ka don alajinɛ na a e m'a dɔn o fana ɲɛ ka misɛn an y'o bɛɛ woloma k'o dɔn olu de bɛ kɛ walasa i ka don janɛmɛ na ɛ alajinɛ na walasa i ka kisi janɛmɛ tɔɔrɔ ma donc nin wale ninnu minnu ni o bɛ fɔ an ye a yɛrɛ m'a dɔn ɲɛɲinili de y'olu se an ma jaa ɲɛ bi ko la o diɲɛ hɛrɛ in fana ɲɛ b'a la dɛrɛ ee i sigi i ka diɲɛ lajɛ ka filɛ misi boso yɔrɔ don dɛ u b'a tilan ka taa n'i niyɔrɔ ye piyan n'i m'i cɛsiri nka a bɛ kɛ ala ɲɛ na dɛ sabu min fɔra e ɲɛ na sisan e k'a lajɛ bɔgɔ ɲuman ni bɔgɔ juguman fiɲɛ ɲuman ni fiɲɛ juguman ji ɲuman ni ji juguman o tuma e dun wuli o wuli i bɛ taa ko dɔ de kɛ nin fɛn naani dɔ ka hukumu kɔnɔ e bɛ bɛn n'a jumɛn ye e ta in bɛ taa kɛ a maratigi jumɛn bolo ala bɛn'o fɔ e ɲɛ na bilen wa ɔ i bɛ ala de ɲininka mɛlɛkɛ minnu b'i kɛrɛfɛ olu de bɛ lajɛli gérer nka a ci bɛ se ala ma fewu sabu porokaramu dira ka ban n'i ye turabu da n'i ye taamasyɛnw lajɛ ala ye porokaramu di ka ban mɛlɛkɛw de bɛ porokaramu jira e la e yɛrɛ janin kegun ni mɛlɛkɛw de b'a woloma k'i ka taamasyɛnw diriger k'a sira don e kɔrɔ k'a fɔ nin kɔni bɛ nin cogo la tan nka n'i tɛmɛna nin fɛ nin ne tɛna se ka nin kɛ dɛ janin kegun de bɛ kuma lajɛliw kɔnɔ janin kegun kelen min bɛ sigo ta ka na adamaden fɛ o janin kegun kelen de bɛ taamasyɛnw ɲɛfɔ i bɛ kɔlɔsi kɛ o i bɛ kolonin fili o i bɛ mun mun kɛ o n'i ye ŋaniya siri dɔrɔn janin kegun de bɛ k'i dusukun minɛ n'i bolo fili cogo min na ale de b'a diriger a yɛrɛ ko ni maa bɛ taama n'i bɛ livre filɛ la ka kɛ taama n ko mɛlɛkɛ de bɛ to k'i sen ta ka tɛmɛ kabakuruw kunna mɛ mɔgɔw bɛ nin bɛɛ fɔ u bɛna a fɔ lajɛli tɛ tiɲɛ ye ɛ u b'a kɛ ta o tuma aw dan tɛ mɛlɛkɛ ko la wa aw dan tɛ janin kegun ni janin naloma ko la wa munna ne ni e ka sigi ɲɔgɔn kɔrɔ ne ka janin kegun ni e ta bɛ communiquer ko an tɛ se ka ko dɔ woloma ɔ an ka jani kegu ni ala ka yamaruya tigiw de bɛ kominike ka kow kɛ n'o tɛ ala ka foyi t'a la tugun don o don programme bɛ di c'est fini ɔ nka a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ a nin bɛ ɲɛ jugu kan dɛ nin nin n'a tɛmɛna nin sira fɛ nin bɛna bɔ a la dɛ taamasiyɛnw b'a f'i ɲɛna piyan wa sababa don hali san kɛmɛ ɲinan kɔfɛ an b'a san tɔgɔ ta k'a san wurule cogo f'i ɲɛna ka sanji nacogo f'i ɲɛna i ka sigi k'a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ne tɛ yan n'a sera a bɛ kɛ programme de don ala bɛ programme de di jɔn ko lajɛli tɛ tiɲɛ ye ɔ anw ta ye dogolenw ye min kɛ o de ye o sɔsɔli caya o de y'o kɛlɛ caya walima anw ni mɔbili boli man kan ou bien anw man kan ka kɛ nin cogo la wa bon peut-être anw ye maaw de tromper wa ɛ o kuma aw bɛna dɔnniibaa ɲuman jumɛn sɔrɔ belen min bɛ kuma komi ne min bɛ diinɛ min bɛ dɔnni ɲɛfɔ komi ne min bɛ adamadenw lafaamuya komi ne ne tɛ maa kun tigɛ a ye mɔgɔw kun tigɛ ka étagew jɔ a y'a kɛ ta o kumaw bɛɛ ye laala ɲɛngoya de b'aw la n'o tɛ ne ma maa kunkolo tigɛ dɛ o kuma a ɲɛnɛlen don dakan kɔ o la jamana in jamana in ma nɔgɔn kosɛbɛ an tɛ kuma don bɛɛ mɛ don dɔw la an b'an ka lɛtiritigiw jaabi dakuruɲɛ kelen ka tɛmɛ n'o tɛ a yɛrɛ b'a dɔn maa tɛ san mugan kɛ baara la jamana in kɔnɔ dugu kelen na ni caman ma fɔ e ma dɛ ɔ kanuɲɔgɔnw b'a fɔ sabali i muɲu n sabalilen don dɛ mɛ ni batakiw cayala n bɛ jaabi dɔ di a yɛrɛw ka kɛ ne seere ye ka o faamu sɔrɔ ne de b'a fɔ sikasokaw ye tuma bɛɛ a y'a kɔlɔsi jinɛmoriw la a y'a kɔlɔsi fulomaninw na a y'a kɔlɔsi morijuguw la ɔ mɛ ne t'a fɔ a ye na ne fɛ ye o aw k'a lajɛ ne ni karamɔgɔ tɔw ye kelen ye karamɔgɔ min bɛ kuma k'a ka telefɔni nimoro di mɔgɔw ma ɛ ɛ o tɛ ne ye koyi karamɔgɔ min bɛ kuma k'a fɔ n'a bɛ n ɲini a bɛ n sɔrɔ kɔ kɔfɛ o tɛ ne ye koyi ayi ne bɛ kuma dɔrɔn n bɛ jigin ka tɛmɛ wa sikaso dama tɛ dɛ sikaso dama tɛ bamakɔkaw ɲininka n bɛ kuma fɔ n bɛ ɲininka telefɔni nimoro kɔ n jigilen kɔfɛ u bɛ ɲɛ guwan donc n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn fɛn dɔ de bɛ ko la adamaden kelen o kelen bɛ diɲɛ kɔnɔ hakili dɔ b'a la a dɔgɔya fara a bonya kan maa kelen tɛ se ka bɛɛ tɔrɔnpe koyi ayi n'i nana ni hakili ɲuman ye ni dakan ɲuman b'i la i bɛ mɔgɔw lafaamuya u bɛ sɔn i ye n'o tɛ an tɛ kuntigɛ kama an m'a kanu ka maa si ka du ci o t'an kɔnɔ o la siko kɔrɔ nɔrɔmale ye nin ye siko nacogo ye nin ye adamadenya yɛrɛ kɔnɔ danfara min bɛ kira siko ni mɔgɔninfin siko cɛ o ye nin ye ɔ ni maa min bɛna kɛ kira ye ayiwa ala bɛ wayu ci e ma ala bɛ mɛlɛkɛw ci e ma ɔ diinɛtigi silamɛya la diinɛtigiw yɛrɛ y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ jibirila dɔrɔn de ye ɔ nka faamu wɛrɛw bɛ yen olu ma tigi ta o la o bɛɛ ye kuma caman ye nka min bɛ fɔ aw ye dɔrɔn danfara kɔni bɛ mɔgɔninfin ka sigo ani kiraw ta cɛ siga si t'a la nka k'a fɔ ko sigo tɛ ayiwa anw fana tɛ sɔn o ma u bɛ siko de ɛ ala bɛ waju ci a ma tuma min na n k'o b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ kɔnɔ ɔ a ye nin faamu dɔrɔn n'o tɛ kira lagosi tɛ diinɛ yɛrɛ lagosi tɛ o tuma n tun bɛ fɛ ka o faamu de di ɛ batakicilaw ma ani minnu kumana réseaux sociaux kan ne ka jaabi ye nin ye n tɛ diinɛ kɔnturu la n tɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔnturu la ne ni maa si ma bila ɲɔgɔn na ka ye kabi n bɛ n ka baara in na caman bɛ fɔ n ma a b'a dɔn telefɔni ko in na mɔgɔ bɛ muɲu de n'o tɛ i bɛ kabakow caman ye mɛ an b'an ka baara kɛ an bɛ taa dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se sabu tiɲɛ fana bɛ sɛgɛn ala ye tiɲɛ de ye o de la tiɲɛ fana bɛ sɛgɛn kuwa ala yɛrɛ ye tiɲɛ de ye donc bi diɲɛ sera yɔrɔ min na bi jama jama fanba mana bɛn nkalon kan o de bɛ tiɲɛ ta ka bin bɔn ni mɔgɔ kelen ni e kelen ko e b'o jamakulu nin ka nkalon in kɛlɛ aa a ma nɔgɔn dɛ diɲɛ bɛ o nivo de la bi kabini democratie nana diɲɛ y'a yɛlɛma diɲɛ ko ale bɛ ala de ladege ala ka porogaramu de ladege o de ye democratie ye n'i ye dɔ kɛ e ka bɔ yen dɔ ka na ala yɛrɛ y'a ka tracé classement kɛ o cogo de la o de la donw bɛ ɲɔgɔn fale fale kalow bɛ ɲɔgɔn fale fale sanw bɛ ɲɔgɔn fale fale minitiw bɛ ɲɔgɔn fale ɛriw bɛ ɲɔgɔn fale o tuma mɛlɛkɛw fana bɛ na o hukumu de kɔnɔ ka don ka bɔ bɔ dɔ lafiɲɛ tuma ye dɔ wuli tuma ye diɲɛ bɛ o cogo de la ɔ programme tigiw ye o de ladege an ka dugukolo kan a dun ma ɲɛ sabu mɔgɔninfin ye ɲumandɔnbali de ye adamaden tilelen o ye ala ka wɔlɔsɔ de o tuma mɔgɔw ye ala ladege nka u ma se aw b'a dɔn dusu min bɛ anw diinɛ ɲɛfɔbagaw la jamana in kan diɲɛ in kɔnɔ n'o dusu tun bɛ jabaru masa la aa a tɛ nɔgɔya dɛ an ma diinɛtigiw ye marifaw ni besew ta mɔgɔw nɔfɛ dɔw bolow bɛ tigɛ dɔw kunkolo bɛ tigɛ dɔw sen bɛ tigɛ ɛ n'o dusu ɲɔgɔn bɛ jabaru masa la dun e ale b'an dɛmɛ dɛmɛ ka se kira kɛmɛ saba ni tan ni saba ma dɔ bɛ ci kow bɛ tiɲɛ o bolo o bɛ ɲaami o tile bɛ ban o bɛ bɔ yen a bɛ tila k'i dusu maɲɔ a ka jɔnw nɔfɛ ka tila ka dɔ wɛrɛ ci e e nana a faamu dɔrɔn e ko bataraden ma sɔn a kunkolo bɛ tigɛ a n'i ye bɛɛ kunkolo tigɛ jɔn bɛ kɛ alabatobaga ye ala dun ko a ye n ka ni ninnu kɔlɔsi nin ye baara ye dɛ o tuma fɛn o fɛn bɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ an bɛ hakili ɲuman de ɲini lamɛnbaaw de fɛ dɔrɔn kɛlɛ kun ye aw de nɔfɛko ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma i bɛ t'a sɔrɔ lamɛnbaa jɔnjɔn dɔw de b'a la kanubaa jɔnjɔn b'a la an m'a ye jama tilalen bɛ jamakulu jamakulu mɔgɔ bɛɛ n'i ta wa ɔ nka n kɔni b'a dɔn ni maa min y'i da jama na bi i k'i dabɔ o ka ko la sabu jamakulu mana fara ɲɔgɔn kan jama caman mana fara ɲɔgɔn kan galo kan o de bɛ tiɲɛ bin o de ye vote ninnu ye aw bolo hali sini ɛ ni jama bɛɛ taara maa min fan fɛ hali n'o man ɲi sa o de ka ɲi kɛ sabu ale ka jama de cayala o bɛ vote ni politiki la cogo min na dɛ wa diinɛ fana bɛ ten bi wa an ka jamana dɔnko bɛɛ kɛra ten de bi k'a sɔrɔ tiɲɛ dɔ bɛ yen jama t'a bolo a y'a kana siga o fana na dɛ tiɲɛtigi dɔ bɛ yen tiɲɛ de b'a bolo nka a tɛ jama favoriser o kosɔn maa si tɛ sɔn o ma sabu bɔda de bɛ ka ɲini nafoloko kama lafiya yɔrɔ de bɛ ka ɲini kunkolo don yɔrɔ de bɛ ka ɲini yɛrɛ jira yɔrɔw bɛɛ bɛ don o ko de la o ɲɔgɔn tɛ ko min na sa kɛlɛ bɛ yen de o tuma n b'a fɛ k'a fɔ jama galo jama bɛ se tiɲɛ dɔgɔmanin na ɔ dɔnni fana kɔnɔ dɔnnibaaw y'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman kabi ala ye diɲɛ da kolon de bɛ se sɔrɔ ɲumanw kan a bɛ ten ne dɛ ɔ kolon de bɛ se sɔrɔ ɲumanw kan o de la diɲɛ kɛra lafiliso de ye adamaden n'i y'a jateminɛ ɛɛ an bɛɛ bɛ min dɔn bamanankan na ka kɔrɔ tigɛkisɛ kelen ka toli e ka bolo ɲɛ kelen tigɛ a la n'i y'a fili i da kɔnɔ ee n'i ye kunnama sɔrɔ ka ban tɔw bɛɛ tiɲɛna den kelen pe i b'a bɛɛ tu ɔ tɔ ninnu ye mun kɛ o tuma walasa k'a yira i la ko kolon de bɛ se ɲuman na ayiwa i b'a faamu ni nin sira ye jamaba faralen ɲɔgɔn kan nkalon dɔ kan ɛ e kelen nin ka wuli ko tiɲɛ b'e bolo ko e b'o jama bɛɛ kɛlɛ i tɛ se dɛ i tɛ se ɔ i tɛ se dɛ sabu mun na n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛ bɛ se nkalon la teliya la fana. a y'a lamɛn dɛ a ka kiraw filɛ kɛ est-ce que ni tiɲɛ bɛ se nkalon la kira tun bɛ caya wa kira tun bɛ dɛsɛ wa n'i y'a ye dɔ cira dɔ wɛrɛ cira dɔ wɛrɛ nana ci ɛ n ko a ma ɲɛ de a ma ɲɛ de o o tuma kolonw de bɛ se sɔrɔ ɲumanw kan o de ye diɲɛ yɛrɛ sigi gɛlɛya o de ye kiraw caya o de y'a to tiɲɛtigi fana bɛ ɲani nkalontigiw bolo ɔ n'i ye tiɲɛ minɛ i kelen hali fanga bondaw la faama min ko ale bɛ tilen k'a kɛ ni tiɲɛ yɛrɛ ye tɔw bɛɛ b'ale kɔnturu la sabu a bɛn'u ka sɔrɔ dɔgɔya ɔ nka ne kɔni bɛ min dɔn k'o fɔ denmisɛnw ye maa tilelen kɔni lafiya mɛn wala ne yɛrɛ kɔni ma jama sɔrɔ ne ma kɛ kotigiba ye nka ne b'a dɔn kabi ala ye ne da ne ka n ko si cɛ si ma na ne wele f'an ka ɲɔgɔn ye ko paseke i ye nin fɔ ma nin faamu ɔ ne kɔni fɛ n'i bɛ tiɲɛ fɔ e k'i sinsin bani a bɛ na dɔɔni dɔɔni de n'o tɛ diinɛ kun tɛ tan fana o diinɛ ma yan sɔrɔ ɛ ɛ san dɔw la o mais a gɛngɛnna ka na yan donc tiɲɛ kɔgɔ man di quoi a ka d'a la ko latigɛ bɛ nin cogo de la o la bi kɔrɔfɔ a bɛna jɔ nin yɔrɔ la. ni ka yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ kɔrɔfɔ in kun kun bɛ sigo yɛrɛ de kan walasa ka kiraw ka sigo ani mɔgɔninfin gansan ka sigo ɲɛfɔ aw ye a k'a nacogo faamu nka a bɛɛ tɔgɔ de ye sigo ye ɔ o de kɛlɛlen don o de la n nana o ɲɛfɔ aw ye bi o la n bɛ aw fo aw minnu tora lamɛnli la ka se nin waati in ma ayiwa jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan dunan ni dugulen naba ni taaba a ka da a la k'a fɔ anw maa damadɔ ye baara kɛ aw ye arajo bɛnde kunkan fɛ madamu christian fatimu ture ale tun bɛ kɛnɛ kan abudulsalam sise bɛ fara o kan anw maa fila tun bɛ kumaso kɔnɔ ka baara kɛ aw ye fiɲɛ tun bɛ kɔlɔsi konima bengali fɛ karimu sanogo mankan tun bɛ fiɲɛ na